ndị ogonye ọma na-ege m ntị kedu ka ị mere kedu ka eke si anya anwụ kedu kwanụ ka mbazụ si egwu ji eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ bụ na ọ naghị aga nke ọma nwee ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ oyi afa m bụ ọmalịcha Ada Igbo gee ntị ka m gwa gị ọtụtụ mgbe ka mmadụ na-agụ ogo ihe a enye ya bụ maọbụ chi mhm. eleghị anya anaghị m ere ihe nri asịkwaghị gị goro m n'aka mana ihe m na-agwa gị na ọ na-adị mma Ndị be anyị na-atụ ilu si na ọ bụrụ na ị chọọ iri awọ gbaa mbọ fụ na i riri nke gbara agba eziokwu ọtụtụ n'ime unu amaghị ihe unu na-eri mana achọrọ m igosi gị otu ihe dị oke mkpa ị maghị na ọ dị mana ị na-eri ya nee ị fụrụ ya ihe a bụ mangoro nke a nụwa bụ akpaka ma ọ bụ ụgba nke a bụ mango m sara asa etu a nke a bụ akpaka esigo m ya esi ị ma ka e si eme ya ọ na ị na-eso eburu ihe onyonyo m ị ya-afụ ebe etu m si mee akpaka ị fụrụ ya ngwa ka anyị gaa n'isi afụ kwaba okpu ihe izizi anyị ga-eme bụ ka anyị lesie nke a na-etiwa ya ọ kpọzie ha were mma hapụ ya ọkpọ ọkpọ ọ chaba etu a ọ chabazie etu a e were ya awụkọ ya ọnụ awụkọzie ya ọnụ i ribezie ya ị na-eri ya i were ya n'ọnụ na ụgba ka ị na-eri na-esikwe ka akpaka ọ na-esi ka ọ na-esi ka akpaka nwa nke a bụ akpaka nke a bụ akpaka nke a bụ mango na mango na akpaka ndị enwerọ obi chacha ndị enwerọ obi mmadụ ahapụ ya etu a gbaa ya n'anwụ ọ chaba etu a ha buru ya wee resi ndị mmadụ ndị obi ọjọọ ndị afọ tara mmiri ya bụ mụ anaghị nwa nke m na-ere ana m ere akpaka anaghịkwu m ere nke a mana biko dododo ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ị na-eri ị gbaa mbọ fụ na ị na-eri ihe na-abara gị ọya na-ebute oke ọtụtụ ọya ọya umeju eju ebe niile ọya akụrụ eju ebe niile mmadụ dịka ewere ihe a wee na-eresi mmadụ i were ihe a na-eresi mmadụ obi taa aka gị na-eresi mmadụ ihe ọ bụrụ na ị chọrọ akpaka ana m ere akpaka mana ọ bụrụ na ị chọrọ na ị chọghị na-ego nke a enwere m ike ibutere gị gakwuru ndị ụmụ agadi nwaanyị nọ n'ime obodo na-enweghị aka ma aghụghọ nọcha n'ime obodo ha metere gị ụdị mụwa nọrọ ebe a fụ ya ha bere gị ị chọkwa ka m meere gị ihe onyonyo oge ha na-ebere gị udo ma ya fụ ihe ha bere gị gụkọọ ya ha eresị gị ebutere gị ka mmadụ mara nke ọ na-eri eri n'obodo a maka okwu a ka na-ekwu na akpa ezu nwa dibịa ofeke anyara ịbụọ na-agagharị n'ụkọ ego a ị werukwa ọya tinye n'ime ị ma na nsogbu dị ngwa ka emesịa daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a ana m atụ anya na ị ga-esokwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ ka emesịanụ